aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene ndilokondwa kwambiri kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalande uko munatchona Nthawi zina ndikakondwa, ndimakumbukira kwambiri zimene inu ndi ine mu umwana wathu tidaadutsamo, mpakana pena misozi imalakatika. Ndimafika pomaimba nyimbo ija Munatchona ndi chiyani, achimwene anga, simufuna kubwera kudzationa. Mapwevupwevu akumeneko akuiwalitsani abale anu. Simulabadansoyi. Komabe mundilole ndiyamikire kumwamba chifukwa kwatipatsa mwayi woti tikhoza kulemba kalatayi lero. Tiyamikirenso a Kwezy Buses chifukwa chotigulira sitampa tsiku la lero. Bus kwathu konse kuno ndi imeneyi ya Kwezy. Na kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi. Osayang'ananso kwina ayi, mukhoza kasokerako. Kumene anthu akumayang'ana ndi ku Kwezy Buses basi. Ndimakumbukira achimwene kale lathu lokoma, kale limene timangokhala opanda kuda nkhawa kuti kodi mawa libalanji. Monga ana, kumangodzisewerera, osaderanso nkhawa kuti kodi akundiona ndani. Nthawi imene ija moyo udaali wophweka kwambiri achimwene. Anthu tidalipo ochepa kwambiri, minda ikuchita kugonera kusowa olima. Agalu a nkhokwe akuchita kulemedwa chifukwa cha kholola lochuluka. Nkhokwe yake koma tsono yayitali yokhuthala bwino yoti ukafuna kuyambala chimanga ndiye ntchito imakhalapo. Upeze anyamata a dzitho akweze mchiringizo kenaka ndiye uyambepo ngati ukukwera kumwamba kukaonana ndi achina Eliya mneneri. Mmenemotu ndiye kuti m'bembere mwa nkhokwemo muli misoti ingapo yoti yakhalira mazira. Ikuyesetsa kusatakataka poopa kusukusa madzira onse n'kubwera kwachabechabe ndi zizizi zokha. Unali moyo wophweka wa nthawi imene ija achimwene. Mpakana pano sindimatha kumvetsa kuti kodi chidaachitika ndi chani kuti mtonongoli usowe ngati mmene udasowera pano? Ndi gulu liti la anthu osowa umunthu amene adagwetsa mitengo ya mtonongoli? Mpakana pano sindimatha kumvetsa mmene zinthu ngati kandankhuku zinasowera lokoti uja ankakhalapo ochuluka nyumba za chifumu uja mpakana pano sindimatha kudziwa kuti kodi adasowa bwanji mutati mubwere kuno nkudzafunsa za nthudza ndiye kuti m'badwo wapanowu ukhoza umangokuyang'anani sudziwa mwene loko mbulumbushe ayi ndithu kupezeka kwaketu ndiye kukumakhala kovuta kwabasi ndiyesa anthu adachita chitawuni anthu adachitika chitawuni moti matowo samadyansoyi mpinjipinji ndi mm, amadandaula kuti dzikumveka khambi, samadya achimwene. Komatu mu nthawi yathu zimenezi ndi zimene zimatiteteza kuti matenda osadziwika bwino ngati a nthawi inowa asamatiyandikireyi. Pano chiwerengero cha dzikumbu chikunka chicheperachepera amwene. Sizipezekanso ngati mmene zinkapezekera kale amwene. Tindiwo tokoma kwabasi dzikumbu. timachotsa nato dalazi mkamwamu mmenemu titatopa ndi luni. Mphalabungu zimadzaoneka ngati kumene ankapangako adasiya, sizipezekanso ngati mmene zinkakhuthukira kalekale amwene. Chilengedwe chonse tinaononga, nkhalango yonse tinaduladula, pano tinasandutsa minda. Mphalabungu ndiwo zija munkazikonda zija, kumakatola ndi mame mmawa, pano simungazionensoyi. Pano anunkhadala okha ndi amene amapezeka mwa apo ndi apo. Koma anunkhadala achimwene kuvuta kukonza kwake. Ndiwo zanji zomataya madzi kangapo ngati kalongonda. Kumachita kukodzetsa ngati agongoni. Ndikudziwa mmene ndatchula za agongonimu nkutheka mate adzadza mkamwa. Mmutu mwanu mukuyendabe kuti agongoni ake ati? Akuda kapena obiriwira? ndikudziwa mwakumbukira zinthu ngati nkhumbutera sesenya ndiwo zakalekale zimenezo makono ana masiku ano akhoza kumangokuyang'ana kuti udya wekha zimenezo mdala ndikudziwa mwina mwake mukudabwa kuti koma inu obwantasa mpakana kukumbukira zinthu zonsezo achina matondo e achimwene lero nangoti phee kulingalira mmene tasakazira chilengedwe nati phee kuganizira mmene anthufe sitikulabadira za zinthu zina ndi zina zimene zawonongeka tikuona koma osafuna kuchitapo kanthu simungakhulupirire makono kuti ngakhale ujeni ujeni cha eh, ziboli ngati zimaonekanso ayitu zinapita amwene nkhululu zokha ndi zimene zimaoneka apo ndi apo koma osati kwambirinsoyi zikakhala nkholokolo nsomba zosavuta kugwira ndiye pano ayi ndithu mayiwe onse kaya pa Thawale paja makono panangodzadza ndi mbululu zokhazokha basi, kapena mwa apo ndi apo nsambinsambi zimapezeka, atombolombo enieniwa saonekanso akuuluka amwene, nanjinanji abemberezi ndi mm ayi ana amasiku ano samawadziwa ayi, za mavu nkhomola oning'a pakati m'badwo waponowu umaona ngati tikuwatayitsa nthawi zoti kuli mapha ng'ombe mavu omagwetsa ng'ombe yathunthu pansi kucha anthu nkudzayipeza ili lambalamba ayi panopa ana amasiku ano amaona ngati ungokamba nthano zachilengedwe zonsezi achimwene zikumatha tikuona chimandiwawa kwambiri ndi choti Tili nawo unduna wathunthu wa zachilengedwe umene ukuyenera kukhale patsogolo kuonetsetsa kuti mapiri athu mitengo yabwereranso. Kwathu kuno alipo anzathu obwera amene aumapanga umve kwambiri. Tidawalola kudzakhazikitsa mafakitale koma tsopano chilengedwe si mmene achionongera ayi. Dziutsi pha! pha! pha! pha! kupita mlengalenga. Kodi loko mbalameyo, mwanje wa sodo, zingapezekenso? Dziko limene nthawi imeneyo tinkayenda mwaufulu. Makono zinthu zidasintha amwene. Azathu obwera anatidulira malire. Dziko lathu lomwe alipo malo ena ake amene sitingafikeko. Anagawana. Kupita kunyanja kumene anangotisiyira kumatope kwina kwake kwa miyala yokhayokha akuti tidzisamba kumeneko ngati likapado. Malo onse abwinoabwino osambako anagawana anzathu obwera. Adachita kutiyikira malire. Obwantasa ndi gulu lanu lonse la kwa Tiyena Mkumba musayerekeze kudzasambira apa, muona zakuda. Basitu ndi mmene tikukhalira makono. Tidavomereza, nanga titinso chani achimwene? Anzathu obwera akamaononga chilengedwe, samasamalanso kuti kodi manyasawa ndiye mawa zinthu ziwathera bwanji? Akuluakulu okhudzidwa alibe nazo ntchito amwene. Kungoti dziko lathuli ndinakamba kale achimwene sitimalikonda ayi. Zilipo zinthu zimene anthufe tikuziona ndithu kuti zikuzondoka koma adindo ayi ndithu amangoyang'anira kwathu konkuno anthu akutibera miyala yathu ya mtengo wapatali kumapita nayo kunja kunamizira kuti atsegula malo ogona alendo koma malo akewo omangopita okhaokha khungu la pyu basi malonda okachitika kumeneko miyala yathuyi kaya mabwana athu m'malo mochitapo kanthu amayamba aganizira kaye umphawi wawo kumakatengako makatoni a ndalama iwo bolani zawo zikuyenda ndimakamba nthawi zonse kuti unduna wa zamigodi ukugona kwabasi nthawi ikupita ife tikuchedwa ndi kugwiragwira madokamenti anthu akumaba miyala yathu kumazembetsa ndithu kumatinamiza tikufuna tikuthandizeni chitukuko cha msewu Kenaka msewu kumaliza, kumadabwa anthu akukanika kuchoka kumalo, kumadzifunsanso kuti awa ntchito yawo ya msewu umene anabwerera anamaliza? Kodi akutaniko kwathu kuno? Anapeza miyala ya mtengo wapatali, akumakumba pang'onopang'ono kumatumiza kwawo, manyasa kubwatalala too much, kufundira bwengete. Pena pake zimadzandipweteka. Ndimadzafa ngati ndingodzuka m'mawa wina wake ndikupita kakwenya nduna zina zake ndikukaziuza kuti inu simugwira ntchito yanuyi. Ndakwiya nanu kwabasi. Zilipo nduna za abwana zina aah! Kungoonjezera tu chiwerengero basi. Koma zenizeni ndiye sizikuchitika amwene. Kugona too much. Panopa loko kuti tiyambe kuwerenga ndunazo, zinanso ukumaziiwala. Ukumadzifunsa kodi paja awanso ndi anduna eti? kaya amapanga chiyani kaya kwathu kuno aliyense atati watenga ntchito yake waikapo chidwi masanje amene amachitika kuno ndi anzathu obwerawa sangamachitikenso amwene zachilengedwe akutiwonongerazi miyala ya mtengo wapatali akuzembetsayi mankhwala ozunguza bongo akumabweretsawa kuti ana athu azizungulira bongowa sangabweretsenso ayi ngakhale izi zokwatirana amuna okhaokha akazi okhaokha sangabweretsenso ayi koma dyera adindo dyera kulolera ana athu adzimwa timakachaso tosadziwika bwino afe mwachangu kukubwerako akamadzatenga miyala yathu ya mtengo wapatali adzasowa anthu owatsutsa adzikwatirana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha ana athu chiwerengero chisakwerenso ayi azidzadutsa moyera kukubwerako kuwapatsa mankhwala osokoneza bongo kukubwerako tidzakhale anthu a mitu yosokonekera ambiri, adzachita zomwe akufuna opanda owathupsathupsanso ayi ndisaname zimandipweteka zimandipweteka kwambiri barman tandiikira nyimbo ina yake amati nye nye nye nye nye nye nye nye nye uyike imene ija wamva Atha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.